Moni, ndine Jack. Nkhani yathu ya lero ikutitengera ku Kenya. Ndiye inu tagwirani chakumwa, tiyeni ticheze. Mu July 2019, a Nurses Union ku Kisimu anapita kukadandaula ku polisi kunena kuti mmodzi mwa manesi awo wasowa. Nesiyo dzina lake anali Ferdinand Ongeri, wazaka 40. Ferdinand amagwira ntchito, anali nesi komanso anali ngati deputy chairperson. Ati tsiku limenelo Ferdinand anali m'meeting yopempha kunena kuti ma nesi salary yawo kumenekoko ikwere mpakana inayonena kuti zinavomerezedwadi nde inali good news. Anthu amayembekezera kuti Ferdinand anyamuka akauza team ya ma nesi ija kuti ah zatheka anthu akupatsani ma promotion koma Ferdinand sanapite kukauza anthu aja if anything anthu amadikirira ana- mphekesera inali itafika kale koma amadikirira kuti achairperson adzatani adzanene kenako anamva zoti kangati anachokapo anakwera dobadoba alowera uko anthu osamuonanso ena ananyamuka kupita kunyumba kwake kukapeza kuti kunyumbanso kulibe akazi ake sakudziwa kunena kuti ferdinand wapita kuti mpakana kutha masiku awiri nkhani mpakana inapita ku polisi kenako analandira uthenga anamva mphekesera yonena kuti malo ena kuthengo chonchi kwapezeka thupi la munthu Munthu uyo waphedwa mzibambo nde akuti anampeza ndi munthu ongoyenda amadutsa zake kaya anali oweta ng'ombe nde anamuona nkuchita report nde thupilo linatengedwa kupita kuchipatala nde anachita contact kuchipatalako nesi wakuchipatalako analijambula thupi lija nkutumiza chithunzi anthu aja nkuona kuti munthu anajambulidwayo anali Ferdinand. Anthu anali odabwa kunena kuti Ferdinand wapezeka bwanji kuthengo nthawi yonena kuti amayenera kukhala kuti ali kuntchito chani nde tibwerere mbuyo pang'ono. Ferdinand amakhala amagwira ntchito yakeyo, anali ndi mkazi wake, mkazi wakenso anali nesi. Zonse zimakhala ngati zabwinobwino, koma ati amadandaula kunena kuti weight yake i- yakula, kuti amati akunenepa. Nde mnzake wakuntchitonso anamuchita introduce kwa sing'anga wina wake. Anamuuza kuti "Ih, pali sing'anga wina wake wa ku Uganda ali ndi chani, ali ndi malo ake amapanga bizinesi, amene ali ndi mankhwala osiyanasiyana akhoza kukuthandiza kuti uluze weight. Sing'angayo dzina lake anali Mawanda Asuma wa ku Uganda, herbalist oti anali ndi mabizinesi ake maiko osiyanasiyana ati ku Rwanda, ku Kenya, ku Uganda onena kuti amapanga zake za using'angazo anali ndi munthu wina amenenso amamugwirira ntchito. Nde Ferdinand anapitadi kwa Mawanda uja kukamudandaulira, kukamuuza za vuto lake kuti akugena weight. Nde akuti Mawanda anamupatsadi mankhwala kunena kuti "Ah, udzigwiritsa ntchito mankhwala awa, komanso ukakhala ndi vuto lina lililonse osachita hesitate, uzibwera udzandiuza ndikuthandiza. Iweyo uli ndi mavuto ambiri onena kuti nditakuthandize ndine. Nde akuti Ferdinand zinamusangalatsa kwambiri pena anayankhulanirana ndi Mawanda. Analipira n'kumapita. Kenako Ulendo wina akuti kaya anali ndi vuto lanji ku ntchito, ananyamukanso anapita kwa Mawanda uja kukamudandaulira kuti, ah, ku ntchito kwanga ndikukumana ndi mavuto awa, pali anthu awa ndi awa amakhala ngati kuti sandifunira zabwino. Mawanda nkumuuza kuti, ii, zonsezo ineyo ndimatani, ndimakonza. Mankhwala awa, awa, awa, kumutchaja. Ati amamutchaja ndalama zambiri kwabasi. Nkumuuzanso kuti koma ukuyenera kubweranso chifukwa choti pali zinanso zoti utani, upange, zoti tikambirane ndi mizimu, chani. Ferdinand kumva okay chabwino kunyamuka nde amamuchaja ndalama zambiri amalipira ndi nthawi anapezeka kuti anayamba kumayankhulana kwambiri ndi mawanda uja mpaka nakuti anamugulira mawanda uja foni ya nyuwani yoti adziyankhuliranirana iyeyonso nkugulanso foni ina nde akuti ntha- amayankhulanayo vuto lake lina lililonse anasanduka munthu womudalira womutsamira koma ati nthawi zonse akati ayankhulane naye amamutchaja eti nde amalipira nde amapezeka kuti ndalama zayamba kumuthera ndalama zake zonse zimathera kwa ndani kwa mawanda ati mawanda anamuuza zonena kuti ukuyenera kupereka nsembe kukhala ngati kuti ukupereka kwa mizimu kuti ukhale ndi mwayi ikupatse mwayi woti china chilichonse chiziyenda pa moyo wako ferdinand mpakana atati anakatenga ngongole kupereka 1.5 million shillings ya ku kenya Munthawi yonseyo amawanda zikuyenda ndalama zija amapitaso kumakatsegulaso malo ena ndi ena a ntchito yake ya using'anga eti kugwiritsa ntchito ndalama zimenezo mpaka Ferdinand amayamba kumatenga ngongole nkumakapereka kwa mawanda uja kuti chani akupanga appease mizimu mizimu impase mwayi kuntchito zinthu ziziyenda chilichonse mmoyo mwake chiziyenda basi anakhalano ngati kuti amamukhulupirira almost like mulungu kuti china chilichonse kuti chiyende m'moyo mwake akuyenera kupita kwa mawanda ndipo mawanda amamutchaja ndalama zambiri koma ferdinand ataona kuti moyo wake sukusintha if anything moyo wake ukuyipa kwambiri chifukwa choti nano ali ndi zingongole zambirimbiri akumakatenga ngongole kumakapereka kwa mawanda uja nde anapita kukamudandaulira mawanda uja kuti "Ah, ineyo monse ndakhalira kukupatsani ndalama zambirimbiri mpakana ndili ndi ngongole zinthu sizili bwino angongole akundivutitsa palibe chomwe chikuyenda koma nthawi zonse mmandiuza kuti chani Kunena kuti mizimu mwakuti palibe chomwe chikuchita, mundinamiza, ngati mundinamiza ndikakunenerani ku polisi. Nde ati Mawanda anamuza kuti iyayi ukuyenera kuperekaso 200,000 shillings kunena kuti tipangeso nsembe, nsembe imeneyoyo ipangisa kuti iweyo ulandire ndalama zambiri usanduka millionaire. Nde akuti Ferdinand ananena kuti ndilibe ndalama zimenezo, ananena kuti ukuyenera upeze, kuzipeza chifukwa ndi nsembe. Nde akuti anavutika Ferdinand kufunafuna ndalama mpakana anakongola anakwanitsa kupeza 150,000 shillings nkukampasa Mawanda. Koma palibe chomwe chimasintha pa moyo wa Ferdinand ndi ati anali frustrated kwambiri anamuopsezanso Mawanda uja kunena kuti ineyo ndikakuchita report kuti ukupanga scam anthu chifukwa ineyo palibe chomwe chikusintha nde ndakupasa ndalama zambiri nde Mawanda anamuuza kuti, Iyayi, musapange choncho. Tili ndi chikonzero. Iweyo ukuyenera kukakumana nayo mizimu. Eti, mizimu yakuitanisa nde pali munthu onena kuti assistant wanga akutenga. Ukuyenera kupita kutiko? Ku forest. Mizimu ukakumane nayo ku Kimondi Forest. Munthu akutani akutenga. Anamuuza amene akuyenera kuyendera kuti akakwere bodaboda. Anamupasa tsiku lake kuti pa 24 July, 2019 imeneyo. ukwera bodaboda ikakusiya pa msika pa msikapo pakhala munthu akhala kuti akudikirira assistant wanga ameneyoyo akutenga ukafika naye malo ena malo enawo akasinthaso basi akakwera kumapita kuti akafike mpaka ku Kimondi Forest ko koma kumene koko akakumanano ndi munthu wina amene atamtenge kuti akampite naye pamene pali mizimupo ndi anagwirizana bwinobwino to okay chabwino anamuza kuti ukakumana ndi mizimuyo mpamene china chilichonse chitasinthe pa moyo wako chomwe samadziwa ferdinand chinonena kuti chifukwa chonena kuti anamuopseza sing'anga uja sing'anga uja anapanga decide kuti uyuyu andisokonezera business akandinenera ku polisi anachita decide kuti angomupha anali atapanga haya anthu kuyambira assistant wake plus munthu wina anangopanga hire munthu kuti umuphe uyuyu tikulipira ananena kuti amulipira 50000 shillings mpamene ananyamuka kupita kuntchito kuntchitoko kunali meeting yomwe amapita ngati iyeyo wa mu union kuthandizira kunenerera kuti manesi salary yawo ikwere chani mpaka nazo zinayenda anavomeradi kuti salary ya manesi itani ikwera basi iyeyo uja nkuzaganiza to ndi nthawi ndithamange ndipite nkakumane ndi mizimu ija basi anatani anatsanzika kuntchito ta ndikubwera kaye ndibwera posachedwa ndi ananyamuka kuthamanga kukakwera bodaboda ija kupita pa msika kukakumana ndi assistant wa sing'anga uja anakakwera basi ulendo wa kumene kunali Kimondi Forest anakatsika kumeneko anakakumanano ndi munthu wina wachifwamba ujano tsopano olipiridwa uja basi tu assistant uja nkumuuza oti tengana ndi uyu ndi amene atakuonese pamene pali chani pali mizimu basi ananyamuka kulowa mu mumthengo muja mu forest ulendo atapitirira mu forest muja munthu uja basi kumbaya ndi mpeni anamung'amba pa khosipa kumbaya pa mimba ati anampanga torture kenako anamuvula zovala zonse ferdinand uja nkumulanda z- katundu yese mafoni chani anamusiya ali maliseche nkumatani kubwerera anazika zonsezo mthumba nkukapereka ngati umboni kuti munthu uja tantani tamupha anamupasa assistant uja koma zomwe anapanga sing'anga uja meni sing'anga uja anapanga make sure kuti pa tsiku limenelolo adzakhale kuti wachoka ku kenya wapita ku uganda ngati ino kuti ino alibi yake kunena iye asadzalozedwe chala adzanene kuti kunalibeko nde assistant uja anasunga katundu uja ndi mmene thupi la ferdinand limapezeka zonse zija zimaululika zimachitika koma palibe amene amadziwa kuti wamupha ferdinand ndi ndani ndipo wakapezeka kuthengoko bwanji tsiku lonena kuti amayenera kukhala kuti ali kuntchito zonse zonse zimachita add up nde apolisi atayamba kuyang'ana ma foni numbers kunena kuti foni yake kuchita trace mayendedwe yake anaona kuti oh, anayenda chonchi kuti wabodaboda ananena kuti yes ndinamtenga koma anapita pamsika pamsikapo anakumana ndi munthu munthu yo sindikumuziwa anakwera basi pamene trace yake inathera kenako anayamba kuyang'ana foni kuti inakatheradi mpaka kutiko ku forest koma atayamba kuyang'ana ma contacts mpamene anapeza kuti amamuimbira sing'anga uja kwambiri nde sing'anga uja anakhala suspect komanso anapanga trace foni ina inapezeka kuti inali ikadali m'manja mwa assistant uja nde assistant anagwidwa kuchitidwa question kuti chifukwa chani uli ndi foni ya Ferdinand basi zinthu zinamuvuta anayamba kuulula chilichonse mpaka pamene apolisi anapitanso kukamugwira ndani mawanda mawanda kumanama mayi ayi anali nzanga kwambiri sanali customer chabe momwe zimachitika ine kunalibe chani koma in the end anapanga prove kuti amene anampanga chipongwe anthu ake anali amenewowo ndipo anapezeka kuti mawanda anamangidwa zaka 25 assistant wake anamangidwa kuphatikizanso wachifwamba anangolembedwa ntchito analipiridwa 50000 shillings akamupha ferdinand kuthengo uja onsewa anatani anamangidwa koma zinali zoopsa zomvetsa chisoni kwambiri kuti munthu kungopezeka kuti wakopeka ndi anthu osadziwa mpakana kuyamba kuwakhulupirira kufikira kukaphedwa nawo imene ndi nkhani ya ferdinand ongeri ku kenya zikomo kwambiri